ewu ọfịa dịka ị bịara obodo Mandela wee nwee opportunity wee fụ ebe ị na-arụ ọrụ security ekwa bụ na inweta ọrụ n'obodo a adịrọ easy inweta ọrụ n'obodo a adịrọ easy i wee fụ ọrụ security e nyere gị gị rụba ekwa ị makwa na i nwetagodo ọrụ security a na because na i nwerọ certificate ndị obodo ji arụ ọrụ security ya eme fa ka a na-akwụ fa dit ka a na-akwụ fa ezigbo ụgwọ i nwerọ the certificate then ndị contact ya ewezi unu n'ọrụ security a e kee ego unu maybe into three into three bunye na ofuke because na i nwerọ akwụkwọ certificate eji alụ ndị obodo na-enwe eji alụ chafa that na-eme eji akwụ fa ezigbo ụgwọ nke unu bụ e wee unu n'ọrụ security a na-akwụ unu peanut but it's still better than nothing ị dị lucky inweta enu than ị nọ na-asakagharị na-asakagharị o nwerọ ife ị na-alụ so that lucky ahụ ị dịzi a na-akwụ gị that peanut a na-akwụ n'ọrụ security i jee kpọrọ nwaanyị obodo lina n'ikpu nwaanyị obodo desi ya na nkọ eziokwu na gị na ya na-abụ ebirọ mana ịka kwuruzi aka kwuruzi place place anụmanụ nwaanyị obodo on under salary place place nne ya on salary i place okwo mai i place ikwa mai on under salary i place okwo nwanne nwaanyị under salary ọ bụgodu na ọ sọ ofu nwa ka ị bụ na ọ sọ gị nwa ka nne gị mụ gị o nwekwa ụmụnna gị nwere place under salary ọ bụkwa na ị nwere ụmụnna o nwekwa nwaanyị be anyị ndị ị lago before wee lapụ fa gbagota obodo South ị kpọọ na phone sị nne biko nne achọrọ m i place gị under salary o nwekwa o nwekwa ofuke ị lụta ị lụta anụmanụ citizen ị bịa na be fa ka ị bịa buru ike hei akwa agụbuo m akwa agụbuo m ọ dị ka m bewe akwa dịzie ka ọnụ nwanne nwoke atịrị ife a i wee lụrụ anụmanụ lụrụ anụmanụ ị tara afụfụ bata na be fa ka i buru ike ka i buru ike wee nọrọ ọfụma ka i buru ike bunatara anyị na naijiria ka ndị naijiria kwebe oyoyo

o nwekwa ife o mere ya o nyekwa ya akwụkwọ obodo o nyekwa ya permit o nyekwa ife ọbụla ị na-akwụ ya salary ọ mụtakwuru gị nwa hei due to na i nwerọ na akwụ i nwerọ akwụkwọ kwa ya i wee sakagharị na-akpagharị na street ndị mige wee lie gị ndị mige wee lie gị lie anụmanụ ewu after ka ndị mige li gị ị nwere na ego eji akpọ lawyer ị nwere ego eji akpọ lawyer ka ọ gbapụta ya ị kwụnwulọ lawyer ikpo nwụrụla ya anụmanụ nwaanyị obodo i place under salary enwekwa ife o menwuli gị e wee buna gị naijiria e wee buna gị naijiria ebuna gị naijiria ihe m na-anụzikwa kịta m na-agafe n'ụzọ kịta bụ na asị na ị na-ayọ ndị mmadụ sị fa na ị na-emezi yahoo biko ọ bụrụ na o nwere onye ya ya etili ya ego ka ị wee goo ife eji eme yahoo ụmụ ife ya eji na-eme yahoo ụmụ ife laptop dem nka nka na nka nke ụmụ ife gasị for yahoo business ifere megbukwa gị kịtịkpa lachakwa ya anya kịtịkpa lachakwa gị anya ọ kwa ị fụ ndị ị na-ayọ ego ndị ị na-enye gị fa ncha nwere ya esendịrị kọbọ isi adịrọghị mma ewu ọfịa dị ka ị ị na-achọ ihe enye gị ego ị ya-eji wee mee investment ị mebe bụ ihe gị eji je bido yahoo yahoo investment ka ọ bụ ị na-achọ ndị ị ya-egwu wayo ekwa yahoo nke gị a nụnwa ya-ata nchara o nwedo onye ya yahoo tanwu ewu ọfịa nke gị ọ kwa ị fụ yahoo nke gị a ya-ata nchara ewu ọfịa dịka gị